sɔnna jamukan min bɛ yen ni a nafa ka bon kosɛbɛ siga foyi t'a la an karamɔgɔ ayidara ale bɛ da la an b'ale bisimila fɔlɔ ka sɔrɔ ka segin ka na ala fɛnba taara k'i to dɛ bisimila patisakana ala k'a n'a sara amina rabi a ye min fɔ wulu ka kolo ɲiminen kan a banna yan de koyi siritigɛ banna yan daba lankari banna yan p pe-p-p-p
a bɛ bɔ sa mɛ o tɛ wulu yɛrɛ kolo ye fɔ wulu ye tɔ bila sunkun na min i bɛ'a sɔrɔ sin sɔnma b'i ka ɲama wolomaya nin ko ala ka sababu a fa
a bɔra ka fa da min kɔni di sisan yan bɛ ko ala bɛ mɔgɔ faga cogo bisimilaba cogo' la an b'a fo a diyara n ye k'ala k'a k'an ni a ye diɲɛ ani lahara sara ye ee ayidara k'an b'a fo bisimila alhamdulillah ayiwa jalo an bɛ an bɛ to kumaso kɔnɔ halisa an tun bɛ so de kan wa an tun bɛ auditeurs bolo mais ni n ma fili u ye laɲini damadama kɛ ni n ma fili n ma ɲinɛ n sigilen bɛ n'olu ye hakili la yan an ka jaabi d'olu ma bisimila n'ala n'a kira sɔnna Yarɔ ɛɛ n dontɔ n y'a yira i la k'a fɔ, unhun, n ko turabu den ko tɛ tuguni, unhun, n ko turabu c'est à dire an bɛ turabu den labɔ a la ka ɲinɛ turabu so de kɔ, unhun, n ma nin kuma fɔ i ye, unhun, o siratigɛ fana n y'a yira i la k'a fɔ ko n'i ye gariya ni nunkɔrɔ wolo, ɛɛ nunkɔrɔ ni Adama ni gariya wolo, unhun, n k'a bɛ nunkɔrɔ d'i ma, bisimila, mais n ko ne m'a fɔ i ye ko nunkɔrɔ den in maɲi dɛ, unhun, n ko so in de ye balawu ye, siri so don datuguli so don mais o ni nunkɔrɔ den ma ɲi nin yɔrɔ in na n bɛ fɛ ka min fɔ sisan laɲini damadama de kɛra kɛnɛ kɔnɔ n bɛ fɛ k'olu de fayida di nunkɔrɔ la quoi a fɛn fɛn min kelen o kelen n'i y'a kɛ i bɛ ala ye ti jalo ye a fɔlɔfɔlɔ an falaka dɔ donna a ko ko dɔ ye fɛn dɔ d'a ma ko a y'a gengen mangoro la ni n ma fili hali jamukan daminɛ ne da sera nin yɔrɔ ninnu dɔw ma n y'o de fɔ i ye a tuma dɔ la mɔgɔ yɛrɛ ɲinitɔ i bɛ i bɛ tiɲɛni don i yɛrɛ kun quoi bon a caman bɛ sɔrɔ turabu baara de fɛ o kama turabu an bɛ fayida di tiɲɛ don dɛ mais an b'a ɲini kanubaaw lamɛnbaaw fɛ n'i t'i fɛ k'an janfa fiyewu n'an y'a d'i ma n'i ka baara tɛ quoi i y'a ye i bɛ dɔɔni min bɔ i kun k'a di a baarakɛbaaw ma o kana foyi bɔ i la a d'u ma dɔrɔn i k'a f'u ye ko karisa de ko k'a kɛ tan k'a di ne ma tan i y'a ka ca fɛ i bɛ nafa sɔrɔ i y'a faamuya ale bɛ nunkɔrɔ de sɛbɛn siɲɛ bi wolonwula ni wolonwula mɔgɔ min bɔra k'a ka gɛlɛya fɔ fɛn in bɛɛ ye fɛn kelen ko hali dɔ ko ale bɛna muso furu de la ko wari t'a bolo n bɛ fɛ k'a fɔ de nafolo ko kasara cunna e kan sisan sisan i t'a dɔn i b'a sɔrɔ cogocogo jigi bɛɛ ban e yɛrɛ fɛ jigiya t'i ye a sɔrɔcogo tɛ yen a jigiya tɛ yen n bɛ fɛ ka o fayida damadama de kɛ k'olu jansa donc an balimakɛ sisan a bɛ mun de kɛ n'a ye nunkɔrɔ in sɛbɛn bi wolonwula ni wolonwula a bɛ jalamasa kɔrɔn n'a kilebi fara de bɔ o t taa bannen dɛ a bɛ miseli ton faralen den wolonwula ɲini a bɛ muru muru gɛnsɛn ɲini ani lamu gɛnsɛn a b'a da bɔgɔdaga kɔnɔ miseli ton faralen bisimila o tɛ dɔwɛrɛ ye c'est-à-dire mɔgɔ bɛ kalali kɛ ni miseli ye mais a gari bɛ don yɔrɔ min na a cira mais a tigi m'a dabɔ a kama dɛ a m'a dabɔ a kama k'a fara quoi donc n'a y'o den wolonwula sɔrɔ a b'o da bɔgɔdaga ju la Ya n'a y'o da bɔgɔdaga ju la, unhun, a bɛna muru muru gɛnsɛn da o kan, ka lamu gɛnsɛn da o kan, ka jalafara da a kan, unhun, i y'a ye, ka sɔrɔ ka ɛ nunkɔrɔ 77 min b'a bolo nasi, a bɛ sɔrɔ k'o yɛlɛma o kan, i y'a ye wa, koko 7 dɔrɔn a k'a jɔ yen, ɛsekeke, i y'a ye garisigɛko gɛlɛya min b'a kan, unhun, i y'a ye siri jugu min b'a kan, unhun, mɔgɔ de y'a dabali o, unhun, i y'a ye a y'a yɛrɛ dabali o, unhun, i y'a ye n'a ye nin kɛ dɔrɔn a bɛ Ala ye a tɛ jalo ye. o fana kɔfɛ dɔ donna a ko k'ale ka kɔɲɔ dɔgɔdara mais foyi t'a bolo n n'a d'ale fana ma woro c'est-à-dire woro dimitɔ woro jɛma kabatɔ quoi n m'a dɔn ni kuma in bɛ faamuya b'a fɔ woro jɛma min n'u b'a fɔ ko dimitɔ woro a kabatɔ bɛ yen a jɛma kabatɔ donc a b'o den kelen de ɲini a bɛ taa bubagan ton de la quoi a bɛ ton de wuli ka bɔ yen pewu yan n'i ye banabagatɔ jɔ nin kan k'a ko ya i y'a hali n'o y'a sɔrɔ o bana kelen n'a tun fɔra k'o b'a faga unhun i y'a ye a b'o ɲɛnɛmaya 1 kɛ ka sɔrɔ ka sa mais n t'a di o sira kan unhun n b'a di dɔrɔn min ko k'ale ka kɔɲɔ dɔgɔdara unhun c'est à dire a be fɛ ka malo de quoi se wɛrɛ foyi t'a ye a be taa ni dirikibɔrɔ den wɔɔrɔ de y'a fɛ unhun parce que ni ne ma nin fɔ sisan ne dontɔ ye kuma dɔ fɔ nunkɔrɔ ka so in kan unhun a bena kɛ dɔ hakili la sisan ko ne be fɛ k'a fɔ unhun parce que n'i y'o fɔ dɔrɔn dɔ b'a fɔ ko turabuden bɛɛ kaɲi turabuden si maɲi unhun i ko turabuden de o ne m'a fɔ turabuden ne ko turabu so de m'a fɔ ten de a ye n ko turabu den ani turabu so n m'a fɔ tan voilà fo kuma in ka fɔ ka nɔgɔ bɔ a la pewu de voilà ale bɛ se k'a fɔ ko karisa ko turabuden bɛɛ bɛ mako ɲɛ a bɛɛ bɛ tiɲɛni kɛ o de y'ale ka base ye mais ne m'o fɔ ne ko n ko turabu so de parce que an fɛ yan nɔ an bɛ ka baara kɛ ni den ninnu de mais an bɛ ɲinɛ so de kɔ or que so in de nafa ka bon ka tɛmɛ den kan ala k'an ni sababu bɛn a bɛ taa bubagan ton de wuli ka bɔ yen n'a ye bubagan ton wuli ka bɔ yen sisan mais a tɛ ton in ci dɛ yɔrɔ bubagan ton dɔw bɛ yen nɔ fɛ a man bon ten ni mɔgɔ min timinandiya n'i y'a kɛrɛw bɔbɔ ta i b'a bɔgɔti n'i y'a bɔgɔti i bɛ nunkɔrɔ den kelen de bila yen ya o b'a sɔrɔ dirikibɔrɔ den wɔɔrɔ b'i bolo woro jɛma in b'i bolo i bɛ woro jɛma in de kɛ ka nunkɔrɔ sɔn sɔɔni b'a la quoi N'i ye woro jɛma in ɲimi sisan i b'a fili kelen b'i jan kelen b'i biri ni kelen y'i jan i b'o ta min y'i biri i b'o ɲimi k'o to a kan donc min jannen b'i bolo i b'o minɛ fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka nunkɔrɔ in saraka n'i ka nafoloko ye ani ka jigitugu n'i ka masaya ye i bɛ fɛn fɛn fɛ i b'o bɛɛ de fɔ a la quoi o de ye turabu saraka ye i bɛ ala ma deli a kan ten donc i bɛ sɔrɔ ka a kolo kelen kelen yɔrɔ kolo wɔɔrɔ don i bɛ dirikibɔrɔ genge a la fo ka taa tunun n'i tilar'o la pewu woro jɛma b'i bolo i t'o ɲimi dɛ i b'o da a camancɛ la ye ya i bɛ sɔrɔ ka to i ye to min bɔ a kan i bɛ sɔrɔ k'a jigin a kan ya tile wɔɔrɔ de b'i bolo ya n'i m'a ɲini k'a sɔrɔ i yɛrɛ pewu dɔ b'a d'i ma i b'a kɛ hali n'a b'a juru don i la de n'a tɛmɛna i b'a sara a ka don a ka kɛ don dɔ la a ka segin ka don kɛnɛ in kɔnɔ a k'a fɔ o de ka di an ye parce que kanu de bɛ ninnu sɔrɔ quoi sinon ne ma la ni wari bɛ se ka ninnu sɔrɔ parce que hadamaden bɛ se k'i si bɛɛ kɛ ka balo ninnu na mais k'a bɔ an kɔnɔ k'a f'i ye dɔrɔn kanu a bila i kunna kanu dɔrɔn nata tɛ quoi ayiwa faamuna ni ala n'a kira sɔnna o kɔfɛ an kanubaa bisimila i ye ɲininka ko so parce que n y'o fana kuma kelen fɔ yanni an ka taa ɲɛfɛ an kanubaa dɔ bɛ yen ale ko a ka juru de bɛ mɔgɔw la a ka juru ka ca mɔgɔw la mais n'a y'a kani u tɛ ka sɔn k'a ka juru sara ɔ a bɛ se ka kɛ waati yɛlɛma bɛ se ka kɛ dɔw ta la waati min na u bɛ juru ta a y'a sɔrɔ yɔrɔ ka ɲi mais gɛlɛya bɛ se ka na a sarali se t'u ye ɔ mais dɔw bɛ yen a b'a dɔn a b'u bolo mais u bannen don k'a sara u bɛ se k'a kɛ cogo di k'ale ka juru sara joona joona kɛ e joona joona i b'a dɔn ne ye nin fayida di plateau kan k'a karaba ala n'a kira n terikɛ ne ye nin fayida di plateau kan A y'a lamɛn a don ne ni Koyita ɲinɛnen tɛ dɛ mais mɔgɔw ka lamɛn waati tɛ kelen ye quoi sinon an delila ka presque an ye su kelen émission tilancɛ bɛɛ kɛ nin fayida kan mais ne b'a dɔn a fɛn fɛn dira kɛnɛ kan a si tɛ yɛlɛma mais o tɛ tuguni dɛ min tun fɔli man di n ye fiyewu ya an bɛn'a fɔ sisan ya n'i bɛ yaala birisi kɔnɔ i b'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ taa sokɔfɛla dɔ u bɛ banakɔtaa kɛ u b'u kɔ cɛ ni kalama de ye k'a fili quoi i b'o kalama in den damadama de ɲini i ye den wolonwula sɔrɔ i ye den saba sɔrɔ i b'o de fara ɲɔgɔn kan jiri dɔ bɛ yen ko ŋaɲaka i b'a lajɛ ŋaɲaka mais nin tɛ ŋaɲaka gɛsɛ ye dɛ ŋaɲaka lili ŋaɲaka lili i bɛ ŋaɲaka kɔrɔnfɛ lili den kelen de bɔ turabuden dɔ bɛ yen ko ɛnzan y'a mɛn kabako kuma de f'i ye tan koyi e ala n'a kira ya i bɛ ŋaɲaka kɔrɔnfɛ lili den kelen bɔ n'i y'a bɔ yɔrɔ min na ya i bɛ foronto misɛnnin ani siramugu ya fɛn farima farima fɛn fɛn n'i b'a dɔn quoi fɛn ma bɔ fɛn na yɛrɛ i b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ya i ye lili bɔ yɔrɔ min na i b'o kɛ ka bɔgɔ k'a kan ya i bɛna ni gɛsɛ ye i bɛna ɛnzan turabuden dɔ bɛ yen ko ɛnzan ɛnzan ye kelen fila kelen fila denmuso den don a bɛ so wɔɔrɔnan kɔnɔ quoi a bɛ so wɔɔrɔnan de kɔnɔ i b'o ci ŋaɲaka gɛsɛ in kan mais i ye kɔ cɛ kalama min b'i bolo nin o tɛ dɔwɛrɛ i bɛn'o de kari kari ya ya c'est à dire n'i bɛ ka taa i ka jurumantigi kama ka taa juru kani a la i b'o dɔɔnin i bɛ ntɛgɛnɛkolo de ɲini quoi i bɛ tasuma dɔɔnin k'a kɔnɔ i bɛ kalama in de k'a la quoi mais kalama in fana i bɛ foronto misɛn den kɛmɛ i b'o fara a kan k'a n'o de susu i b'o dɔɔnin de kɛ tasuma la i bɛ gɛsɛ in yanga a kunna quoi i bɛ sɔrɔ k'a saraka i b'a don i da ka taa n'a m'a d'i ma i sigi taa kasanke tigɛ k'a bila ye a y'a tɛ i yɛrɛ ma ala i y'a tant que nin kɔni b'a la joli ma jɔ i n'a ma den ayi sigi k'i sigi k'a kɔ lajɛ n ka cɛ i y'a mɛn kɔni a taatɔ de don min ye ɲininkali kɛ a y'a mɛn dɛ ya ninnu ka gɛlɛn ninnu ka gɛlɛn c'est pourquoi antenne kan tuma dɔ la a bɛ gɛlɛya an ma ka ninnu fɔ mais kanu dɔrɔn de b'a sɔrɔ quoi sinon dalu yɛrɛ yɛrɛ ya se dalu yɛrɛ nɔgɔman t'a la ayi k'a fɔ ko n bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ binnen ta o tɛ dalu ye sinon tiɲɛ don koyi mais i b'a dɔn an ka problème ye min ye an b'a fɛ k'a bɛɛ binnen de ta quoi a binnen tɛ sɔrɔ ayi ayi an minnu bɛ k'a d'u ma yan an ye ɲani min kɛ nin nɔfɛ yan bilayi an bɛ k'a di olu minnu ma n'i y'a d'u ma yan k'u ka n'u sigi k'a d'an ma min bɛ kariya k'a kɛ a man ca dɛ a man ca bon o fana ka siratigɛ kɔnɔ tellement an bɛ k'a di an diinɛ n'a ŋaniya la an b'o fana ala fana bɛ k'an dɛmɛ ka fara o kan yan o ye wasa dan ye dɛ k'a sɔrɔ diɲɛ na Hayidara ɲuman na k'a sɔrɔ yan k'a sɔrɔ lahara dan t'a la quoi i y'a faamuya Sinon auditeur m'a ta an kɔ k'a kɛ, anhan, i y'a ye a dɔ la n'i y'a di ale ma k'a k'a d'an ma a t'a di, unhun, tellement an bɛ ɲani min k'a nɔfɛ, tiɲɛ, i y'a ye ka bɔ an fa n'an baw kɔrɔ, anhan, i y'a ye ne bɛ se ka n kali a kan i y'a ye kabini ne san 7 i y'a ye ne ye n kɔ don n mansa fila la, est ce que n bɛ diɲɛ ɲɛfɛ i y'a ye an bɛ ka nin fɛn ninnu ɲɛɲini i y'a ye ka tila ka n'a ta su kelen k'a di u ma hinɛ kanu ani hinɛ dɔrɔn i y'a ye Ala ɲɛda kama sinon foyi t'a to an b'a d'u ma mɔgɔ ka wari t'a sɔrɔ i ka sanu t'a sɔrɔ ni gɛsɛ min fɔlen filɛ yan ee y'an bɛ baara kɛ nin na kosɛbɛ ne bɛ baara kɛ nin na kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ hali sisan ni fɛn bɛɛ dafalen bilalen bɛ Jalo yɛrɛ bolo o kama an y'a fɔ n ko an tɛ fɛn de fɔ an tɛ fɛn min dɔn i y'a faamuya mais ni o gɛlɛyara ma n tun delila k'a di worobilenman den kelen ani nsan kelen mais o ye ŋanyaka gɛsɛ de ye Parce que tuma dɔ la i b'a sɔrɔ ŋanyaka lili sɔrɔli man nɔgɔn dɔ bolo mais ale bɛ se ka gɛsɛ sɔrɔ yɔrɔnin kelen a bɛ ŋanyaka gɛsɛ ɲini a bɛ nsan den kelen pe de ci a kan mais nsan bɛ ci o kan a b'o nsan in kɔnɔ de bonya dɔɔni a b'a lajɛ k'a tigi tɔgɔ don o de kɔnɔ a b'a kɛ gɛsɛ kunbabanin ye dɔɔni quoi a b'a tigi tɔgɔ don o kɔnɔ mais worobilenman in bɛ kɛ k'ale sɔn de ka sɔrɔ k'ale sama juru de bɛ siri ale la k'a sama ka don n'a ye siso kɔnɔ quoi Donc n'i y'a sama ka don n'a ye siso kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a ta i k'a don i da k'a ɲimi i b'a daji tu kogo la quoi ale daji bɛ seri kogo de kan a tɛ tu duguma voilà n'a ka di i tilalen kɔfɛ a ɲimini na pewu k'a seri dɛnɛn kan i bɛ taa k'i ka wari sara o sirati fana mɛɛnnenba ye tile wɔɔrɔ taa ka segin na i bolo bɛ da i ka wari kan mais an bɔra ka kalama min fɔ sisan n'i y'a kɛ k'a wusu o de y'a bolo mayɔrɔ ye quoi o de y'a bolo o de y'a tiɲɛni kɛ mayɔrɔ ye ayiwa Jalo a diyara n ye n'Ala sɔnna an bɛ to kumaso kɔnɔ hali bele siga t'a la an ka sɛbɛnden min b'an bolo sɛbɛnden in y'a dɔn k'a fɔ a dilannen don laturuden de la siga foyi t'a la suya t'a la foyi t'a la t'a la aw de b'a dɔn ɔ e y'a dila dila cogo min na ani ni tana b'a la o maaw k'o dɔn sabula n'i ye fɛn o fɛn dila bi dɔ b'i wele ko tana b'a la ko tana b'a la siga foyi t'a la nka an b'a fɛ i ka dɔɔni fɔ an ye sɛbɛn in kan ani nasi in de bɛ a tɔ sinsin i ye fɛn dɔ sɔrɔ i ɲɛ b'a la i ka kan ka taa ta ɔ mun b'i n'a cɛ o ye nasi in koli A bɛ kɔmi n'i ye wari kɛ ka yan fa san ka da sɔgɔ ka kile bila i kun ka taa k'a taa wari ta i ma foyi kɛ o ye ma foyi o de nasi ni sɛbɛn ye parce que n y'a jira la k'a fɔ ko sɛbɛn in tɛ kura ye bilen a dira mɔgɔ min ma fayida la a tigi donna la antenne kan a y'a kuma fɔ yɔrɔ caman na hali arajo so wɛrɛw la an y'a mɛn a y'a kuma fɔ mɛ ale bolo ma d'a ka wari kan dɔnku min tun b'ale ni wari cɛ o de ye dagaji de don quoi nasi dagaji min filɛ nin ye sɛbɛn kan nin o de tun b'ale n'a ta cɛ dɔnku nin y'a dafalen de y'aw bolo sigida kunkan kɔnɔ yan donc a bɛ kɔmi a n'a kile bɛɛ de filɛ nin ye ɲɔgɔn fɛ nin fila si tɛ taa ka si to dagaji n'i ye sɛbɛn kɔni ta dɔrɔn di to dagaji b'a kan donc mɛ n y'a f'i ye n ko dagaji ko kɛcogo dama de b'a la yan ne kɔni y'o fɔ ne tɛna a fɔ mɔgɔ de ye fo ka diɲɛ wuli k'a fɔ ko n'i ye nin ta dɔrɔn i bɛ kɛ baana ye n'i ye nin ta dɔrɔn i b'i pɔsi yɛrɛ de fa ayi an kan t'o ma dɛ mɛ k' a baaralen kɔfɛ ka koliya ya o de t'i kɛ dɔnni na quoi et puis fana n'a sɔrɔ daminɛya a bɛ yɛlɛ de a tɛ jigi kuwa o de ye dɔnni ye wa fana n dalen b'a la bɔn fo adamadenw fana k'a dɔn ya mɔgɔ i bɛ fɛn fɛn karaba fɛn fɛn bɛ n'i b'a kɛ ni karabaya ye a kɔ hɛrɛ man ca dɛ f'i ka sigi n'o de ye donc nin min filɛ kɔlɔlɔ t'a la tana kelen pe min b'a la ya dingɛ o dingɛ bɛ n'a bɛ tɛmɛ i kunbere kan dɔrɔn kana jigin o kɔnɔ dingɛ o dingɛ bɛ n'a bɛ tɛmɛ i kunberekuru kan i y'a kana don n'a ye o kɔnɔ wala kaburu dingɛ ko t'o la wala dingɛ wɛrɛ ko t'o la dingɛ o dingɛ a mana kɛ dingɛ o dingɛ n'a bɛ tɛmɛ i kunbere kan kana jigin n'a ye o kɔfɛ tana wɛrɛ foyi tɛ sɛbɛn in na tana wɛrɛ foyisi foyisi t'a la bɔn dagaji min fana fil'i bolo n y'a fɔ n ko dagaji bɛ tila fila de ye n tila k'a jira k'a fɔ ko sagamuso jɛmannin kɔniɲɛ fɔlɔ o nɔnɔ o t'a sin ye wa a sinji mɛ n ko wajibi tɛ mɛ n'i bɛ fɛ ka kabako dɔ ye a la min bɛ se ka sa i bɛ se ka min bila baro la yanni diɲɛ wuli cɛ dɔnni ko yɛrɛ la parce que ni e y'o kɛ fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ tɛ se ka dɔnni sɔsɔ e ɲɛna mɔgɔ tɛ se ka dɔnni lagosi e ɲɛna sinon a tigi bɛ balawu sɔrɔ dɔnku o dalu de ye sagamuso jɛmannin a kɔniɲɛ fɔlɔ i b'o nɔnɔ de minɛ ya i b'o dɔɔni de kɛ nasi kota in na ka tila ka dɔɔni kɛ muta in na ya i b'i yɛlɛ fɛn dɔ sanfɛ i b'i ko wolonwula in bɛɛ bɛ kɛ su kelen de quoi i b'a ko wolonwula bɛɛ kɛ su kelen donc min bɛ bila i bolo nin n'i b'o mun i la n'i ye nɔnɔ in dɔɔni k'o la ya i bɛ parfum haruna k'a la ya i bɛ to k'o mun i la adamadenw b'i kanu sa ya n'a y'a sɔrɔ i ka wari ko de balan don ya diɲɛ bɛɛ ko k'a tɛ dilan ou bien k'a tigi y'a wari ko kuma de datugu pewu ya n'i ye nin ta a bɛ dayɛlɛ saraka t'a la o fana kɔfɛ o muta min filɛ n'i y'a k'a la i b'a mun ya sadiri ni bɛ fɛn o fɛn na ala ka dugukolo kɔ kan n m'a fɔ hadamaden dɛ ni bɛ fɛn o fɛn na ala ka dugukolo kɔ ya a b'i kanu saraka t'o fana na o fana kɔfɛ n tila ka dagaji wɛrɛ de fara kan o ma dabɔ foyi kama an bɛ kuma caman nin mɛn émission in kɔnɔ jinɛbana cɛjugu bɛ yen dɔw b'a fɔ k'u bɛ na n nasiran su o su n tɛ sunɔgɔ ya o dagaji de farala kan quoi ne yɛrɛ karamɔgɔcɛ tun bɛ n kalan ala ya ne karamɔgɔcɛ tun bɛ nin de kɛ k'a denkɛ ko k'a sigi kɔmɔ kɛnɛ ya ni ne nin fɔ sisan i b'a dɔn an ka nkɔnifɔ cɛkɔrɔbaw b'a dɔn mais komi tɔgɔfɔ ye gasi ye dɔɔnin sinon n tun b'a tɔgɔ fɔ sisan an bɛ denkɛ in tɔgɔ fɔ an ka karamɔgɔba donso karamɔgɔba caman bɛ yan o b'a dɔn n'i y'a fɔ sisan u bɛ kunna ale tun b'a denkɛ kunda ya ka taa sigi kɔmɔ kɛnɛ kan ya a b'a bon ka si k'a bon ya a t'a minɛ o daga kelen de filɛ namara foyi t'a la ne y'a kalan k'a sɔrɔ wɔsi de la ya n m'a suɲɛ donc ya o daga de fana faralen filɛ a kan min b'a fɔ ko kunnafɛn jugumanba bɛ n na ou bien k'a fɔ ko subagaw ye n den ta ou bien u y'a kan don ou bien sugaran b'a sen na Ya ee ala ya ou bien sufɛ ni n ye n da n ja bɛ tigɛ n yɛrɛ ma ya ni n ye n da sufɛ farigan bɛ n minɛ n fari bɛɛ bɛ kalaya ya n'i ye dagaji dɔ in ta ya n'i y'a kɛ su min na o dugujɛ ya sɔgɔmada joona fɛ a tigi bɛ si ni e ya ko y'a kɔnɔ a b'i weele saraka t'o la quoi hali ni ne ko man d'a ye a b'i weele ne ko tɛ dɛ ni fɛn damadama min filɛ i bolo ya ne ko kana diya i ye yɛrɛ Ya ne ko kana diya yan ni diɲɛ wili cɛ mais n'i ye nin ta bilahi i tɛ ne weele mais i bɛ y'a weele o fura t'i bolo parce que i bɛ ka i bɛ ka min ɲini i b'o de sɔrɔ a kɔnɔ quoi a tɛ komi ne bɛ ko dɔnni bɛɛ koyi n y'o de fɔ ko n tɛ mɔgɔ si ta dɔnni bɛɛ ye tiɲɛ ye ni min ye min kɛ don min na ale y'a ta kalan ten de o de y'ale ka tiɲɛ ale fana y'a kɛ ten a ye nafa sɔrɔ a la o y'ale ka tiɲɛ de mais ne fana ye min kalan k'a dɔn ka baara k'a la maa dɔ fana sɔrɔcogo t'a la yan ni diɲɛ wuli cɛ n y'o de ta ka n'o di sigida la yan sinon fɛn min ka gɛlɛn ne yɛrɛ ma diɲɛ kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko n bɛ nafolo baara ou bien garisɛgɛ baara kɛ k'a di arajo la i y'a dɔn n'i ye n nakɔlɔsi ya nin ka gɛlɛn n ma kojugu ya nin ka gɛlɛn n ma donc mais diɲɛ fɛn bɛɛ sababu de komi depi n bɛ don nin kɛnɛ in kɔnɔ don min na n y'a jira e y'a la ko ya n ko n tun taara n nana wa n ko n tɛ taa tuguni fo ko dɔ ka kɛ dɔnku ya o de y'a to an y'an bolo bɔ nin daga in na ka n'a d'i ma sinɔn nin daga in ka gɛlɛn n ma kosɛbɛ depi lawale la ya ne m'a fɔ yan ko tura kelen ni waa biwɔɔrɔ ne ka laada sigilen tɛ ne karamɔgɔ si y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a bɛ nin daga in don mɔgɔ ye tura kelen ani waa biwɔɔrɔ tɛrɛmɛli t'a la kuwa dɔnku ka n'a di aw ma ya walahi ya kanu de don sinɔn ya ne ma la ni mɔgɔ ka nafolo bɛna sɔrɔ ne bolo a ta yɛrɛ tɛ sɔrɔ kuwa k'a baara kɛ ani tura kelen a laada don a a denw tulo bɛ n kan na hali sisan yɔrɔ don to an y'u ka foli kɛ u tulo b'a la hali sisan hali sisan a bɛ taa mɔgɔw bɛ taa daga in nɔfɛ mɛ n'i bɛ taa o de ye laada ye kuwa bɛɛ b'o kalama a tabaga bɛɛ b'a dɔn mali kɔnɔ ni mali kɔ kan o de talen filɛ ne kanu o de dilen filɛ aw ma mɛ ni ala sɔnna ya ni mɔgɔ mɔgɔ i bolola daga in kan ya ma da ko la an mago b'olu de la sisan c'est vrai an mako b'olu yɛrɛ de la sa dɔnku mɔgɔ min ma da ko la parce que an mako b'olu de la sisan i b'a dɔn kuma ninnu na ya anw bɛ yaala dugu kɔnɔ an bɛ kuma caman camanw nin mɛn yɔrɔ o don n donna n ye dɔ jaabi ka plato kan n m'a kɛ foyi kama jira tɛ dɛ c'est à dire n b'a fɔ ale de y'i ta sɔrɔ k'a fɔ ne ɲɛna mɛ i b'a sɔrɔ ale ɲɔgɔnna baden de sigilen bɛ n'a ta y'a kɔnɔ dɔnku c'est pourquoi n y'a fɔ a ye n k'a k'a tigɛ a ka lamɛnni kɛ n ko n b'a jaabi antɛni kan parce que a y'a jira k'a fɔ ko karamɔgɔ bɛ si ka kuma arajo ni tele ni fɛnw na ko gɛlɛya bɛ ɲini ka maliyɛnw faga n ma kuma in fɔ antɛni kan tan i y'a mɛn nin ye kodɔnbaliya kuma dan ye dɛ o tuma ala min y'an bɛɛ da a tun tɛ se a tun tɛ se k'an bɛɛ kɛ fɛ ou bien o se de tɛ ala ye wa ne y'a ɲininka o de la wala n ko ou bien a ka n jaabi n'o y'a sɔrɔ n'o se de tɛ ala ye a ko aa a yɛlɛla k'o se bɛ ala ye n ko bɔn e dun ko cogo di mɛ ko mana kɛ cogo cogo ya i b'a dɔn ni bɛɛ ko k'a ka ɲi ya ala k'an kisi o ma hali ne jalo min filɛ nin ye n t'ala deli fo n ka saya bɛɛ k'a fɔ ko ne ka fɛn ka ɲi ya n'o kɛra ne yɛrɛ bɛ siran n yɛrɛ awɔ fo dɔ de k'a sɔrɔ minnu b'a fɔ ko nafa foyi t'a la ya o de ye ko o de bɛ ko in diya kuwa ya n'o ma kɛ an yɛrɛ ka kan ka siran dɔnku minnu b'a fɔ k'a man ɲi ya olu de ye jaga ye olu de ye fɛn in jaga ye wa dɔnku fo o de ka to ka fɔ a kɔnɔ ka caya mɛ minnu ko ko tiɲɛ t'a la fiyewu an bɛnbakɛw y'a kɛ kabini lawale fo ka n'a bila bi la a ma tiɲɛ olu bolo y'a bɔ an kalenna k'a tɛ tiɲɛ an bolo fo ka diɲɛ wili a tɛ tiɲɛ an bolo an fana b'a dilan ya k'a bila an denw ɲɛ o bɛ kɛ an dalen b'o la an dalen b'o la dɛ o de kama sigida kunkan ya ni sigida kunkan sara bɛ sɔrɔ mɔgɔ bolo kuwa wala i bɛna min don sigida kunkan na ka n'o lajɛ ne ma n'a sara a bɛ sɔrɔ i bolo quoi parce que e tɛ dɛ e m'a ye dɔw b'u kale ko n tɛ kuma n'i ma kuma arajo la i bɛ ka balo dalu min na an b'a di mɔgɔ ma i ɲɛna fu don o don cɛn tɛ wa parce que n b'a mɛn an bɛ yaala an b'a mɛn carré kɔnɔ ni fɛnw na olu yɛrɛ karamɔgɔ caman bɛ yen u bɛ lagosili ni fɛnw yɛrɛ kɛ u b'a fɔ n tɛ kuma arajo la fo n ka sa a bɛ tan a bɛ tan ninnu ye kumalankolon dan ye dɛ n'i ma kuma i bɛ ka balo min na n'i bɛ dumuni k'a la ya i bɛ da la la U tɛ ka na de wa? Yan u bɛ na de o, u bɛ na parce que i bɛ ka balo a la san tan san mugan an bɛn'a di mɔgɔw ma i ɲɛna fufalaki, unhun, donc an b'a ɲini u fɛ min bɛ se kunkolodimi furakɛ la min bɛ se bolodimi furakɛ la, bisimila, an bɛɛ Mali in y'an bɛɛ de ta ye quoi, tiɲɛ, karamɔgɔ fana bɛɛ fa kelen ba kelen, unhun, soma, bisimila, mori, unhun, doma, unhun, donso, bisimila, i y'a ye jinɛtigi, anhan, woyima, tiɲɛ, i y'a ye nin bɛɛ ye fa ni ba de ye quoi n'an ye ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn an bɛ fanga sɔrɔ mais n'an ye ɲɔgɔn bila ka ɲɔgɔn buruja dɔrɔn ya an bɛ kɛ juguw sago ye, an bɛ kɛ juguw sago ye, ɛ hali n'i y'a ye bi tulonkɛ bɛ kɛ dɔnnibaa la carré kɔnɔ yan ko bi de don sinon ya fɔlɔ i b'a sɔrɔ an mɔgɔ naani filɛ studio kɔnɔ yan e yɛrɛ ka du sigilen bɛ kunkolodimi de kan i b'o furakɛ, tiɲɛ, nin bɛ kɔnɔdimi furakɛ mais yan e min bɛ kunkolodimi fura bɔ i b'a sɔrɔ kɔnɔdimi fura min b'e bolo a ka di nin ta ye, unhun, ne min filɛ ne bɛ sendimi de furakɛ nin bɛ ɲɛdimi furakɛ mais ya diɲɛ na e t'i ka kɔnɔdimi fura bɔ bada k'a di mɔgɔ ma i b'a ci nin de ma bonya de don kanu de don ou bien de mais n'i ko ko n kelen b'a bɛɛ dɔn ya e kelen b'a bɛɛ tiɲɛ e ma olu tun tɛ kɔrɔbɔ wa nin ta ye kunkolodimi furakɛ ye ne yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a la mais ne bɛ kɔnɔdimi fura de bɔ ni mɔgɔ nana ne fɛ jamais n tɛ n ka kɔnɔdimi fura d'a n tɛ n ka fura d'a ma n b'a ci nin de ma a taa karisalakaw fɛ olu ka du de bɛ nin baara in kɛ a tun bɛ fɔ tan de mais depuis o bɔra a la ya tiɲɛ ni nkalon tɛ dɔn bilen bisimila mais n dalen b'a la sigida kunkan kɔnɔ yan yan n kɔni dalen b'a la parce que an ma don a la an kun fɛ quoi an mɛnna ka lamɛnni de kɛ an y'a ye k'a fɔ sira min ala kama min bɛ ka fɔ a ka jugu n'o ye parce que dalu dɔw bɛ di a kɔnɔ ya ni ala c'est à dire nafolo miliyɔn tɛ dɛ nafolo ti dugukolo kɔ kan min b'a sɔrɔ quoi parce que n'i ye nafolo n'i ye dalu feere ka nafolo minɛ nafolo in bɛ ban mais dalu de tɛ ban wa ya i bɛ t'i da dalu tɛ ban bancogo t'a la donc mais olu de bɛ k'a di yan fufalaki yan ni min tɛ se k'a da di fufalaki o b'a ta dila ka n'o di ka di a b'a di mɔgɔw ma nɔgɔya la k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ a bɛ se ka miliyɔn sɔrɔ a la a b'a sɔrɔ a la a tɛ mɔgɔw bɔ yɛrɛ mais a bɛna a d'aw ma waa kelen waa fila ninnu y'a dan ye dɛ yan mɔgɔ b'o radio sara sɔrɔ wa? Abada, donc k'a ɲini karamɔgɔw fɛ, unhun, an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye dɔrɔn an ka ɲɔgɔn minɛ, alihamudulila, tant que an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ye yan, unhun, fo ka diɲɛ wili an jugu tɛ se an na, est ce que o tɛ kelen ye, o ye kelen ye, karamɔgɔ i ka kɛlɛkɛ marifa 2 nan, unhun, n bɛna o de f'i ye sisan, bisimila, i bɛ min bɔ i kɔnɔ k'a fɔ adamadenw ye, unhun, yala n'i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka min bɔ i kɔnɔ k'a fɔ adamadenw ye ko tiɲɛ tɛ, e hakili la i bɛ ka adamadenw kɛlɛ i tɛ k'olu kɛlɛ o, yala i tɛ k'olu kɛlɛ, c'est à dire i bɛ k'i yɛrɛ bon i bɛ k'i yɛrɛ bon don o don mais tant que tiɲɛ bɔra i da k'o fɔ kana siran tuguni quoi o tɛ yiriko ye o tɛ nasiko ye quoi tant que ala b'a dɔn kira b'a dɔn i dusukun sanuma i bɛ ka baara kɛ adamadenw ye ni jɛlenya ye o kɔfɛ i tɔ foyi tɛ bilen c'est pourquoi an bɛ kuma an wasalen sinon a kɔrɔ tɛ k'an ka ko dɔn ka bon bɛɛ ta an karamɔgɔw bɛ balo la u ma sa fɔlɔ donc hali n'i y'a ye kuma dɔw bɛ yen ne jalo tɛ sɔn a ma antenne kan n y'o fɔ n b'o fɔ k'o ta ka segin mais n karamɔgɔw bonya de bila quoi c'est pourquoi an bɛ kuma dɔ fɔ ka dɔ to yen ayiwa an karamɔgɔ jalo n'ala sɔnna an bɛ i fo ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka da baaraw n'a cogoya kan siga t'a la tiɲɛ don an ye jamukan in sigi bi nka an bɛ masa in fo k'a barika da siga foyi t'o la ni foli ka kan parce que an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn n ye tiɲɛ n'o ye karamɔgɔ koyita ye ala y'ale ka musokɔrɔba ka kalifa minɛ a la bi allahu akbar
nka tɛ tɛmɛ ala ta kan kɔmi faso ye segu ye ɔ u taara ni furu ye segu ya rabbi ka taa jɛnɛjaw kɛ segu n ye tiɲɛ ye an bɛ dugawu don i ni mɔgɔ mana jɛn fɛn o fɛn na a ka hɛrɛ tana siga foyi t'a la a ka nisɔndiya siga t'a la
o ka kan ka k'i kunko ye walayi ne tiɲɛ silamɛya ne ɲini an fɛ walayi ne tiɲɛ k'a ɲini kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ siga t'a la k'a ɲini kɛnɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fɛ siga t'a la ne tiɲɛ an ka dugawu kɛ an ka musokɔrɔba ye bi la

Nin ye tiɲɛ ni ala ye min kɛ don o de ka o de ka ɲi an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka hinɛ ni silamɛ furu bɛɛ la amina ala ka saya kɛ a ma lafiya ye amina rabbi a kɔrɔla si min ala m'o d'a kɔ ma
ala k'a jigiyɔrɔ bɛn alijinɛ firidausi ma amina a taara ka fɛn min to a kɔ ala ka barika don a la ya rabbi ala k'an yɔrɔ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ amina rabbi ayiwa dɔ bɛ nɛgɛjuru la an b'o ta fɔlɔ sɔnna fitinin fɔ ka sɔrɔ ka bi ta sonsoro ka jɛ parce que nɛgɛ kanɲɛ fila sanga bi saba dɔw yɛrɛ yɛlɛnna o kan ka bɔ siga t'a la ka sanga ni baaraw cogo ye n ye tiɲɛ maa caman b'a la ka man jan

lasi nana ni yirimugu dɔ ye o tun tɛ nasi ye o tun ye yirimugu de ye ka di k'a la a bɛ taa ni bolokɔn laban ye k'a dun mɔgɔ caman y'a jigiya ka tila k'a jira an na k'a fɔ k'a ka ɲi yarɔ o bɛ baara ɲɛfɔ siga foyi t'a la e yɛrɛ nana ni koko fura min bi wulada in na dɔ y'an wele a ye sɔgɔsɔgɔ fura confirmer an ɲɛna k'a fɔ i nana ni sɔgɔsɔgɔ fura min siga t'a la ale yɛrɛ ye dɔnkilidala ye ko nka k'a bɛ dɛmɛ ɲini an fɛ ka d'a kan u ye u bolo bila a kan na kan in kɔni tɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ cogoya si la ɔ ko k'a dɛmɛ ni fɛn ye fɛn min a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ walasa a bɛ se k'a ka dɔnkili da cogoya min na ni ala sɔnna inshallah n'ala n'a kira sɔn ayiwa a ka di an ye ni an bɛ se ka fayida dama dama sɔrɔ mandiya kan ni ka bi ta in ka sonsoro inshallah bon alihamdulilahi rabili alamina ɛɛ i ye ɲininkaka mandiya ko kuma min na nin kuma ninnu kuma ka ca kosɛbɛ parce que ne bɛ kilisi dɔ yɛrɛ dɔn na mais minnu bɛ se ka fɔ n fɛ n b'olu fɔ mais ne bɛ kilisi dɔ dɔn na hali ni ne ye nin fɔli daminɛ sa i bɛ sɔn k'i bolo biri ne da la mais n'i y'a kɛ diɲɛ don o don yan'i ka segin ka don i ka so mais a tulubara de bɛ don mɔgɔw ye quoi a tun ka di an ye de ka o labɛnw kɛ ka di u ma a baara gɛlɛya kama an'a fayida dili gɛlɛya kama mais n kɔni y'a jira k'a fɔ n ko c'est-à-dire mangoro kelen bɛ n'an b'a dun n delila k'o fɔ hali fayida la a ka ca o y'a nasira dɔ ye quoi ni mangoya doni b'i kun o bɛ se ka jigin ka bɔ i kun c'est-à-dire n'i ye mangoro bɔ sisan kuru wolonwula i b'a don daga kɔnɔ i b'a tobi k'a mɔ i yaa i bɛ to k'i ko a la quoi E mangoro tɛ san a bɛ so bɛɛ kɔnɔ ne ye nin fɔ tan ni fayida fana na n ko n'i tugura a la mangoya doni b'i kun ala b'a jigin bon o kɔfɛ fana i bɛ tulu ta i b'a fɔ tu bisimilahi tu bisimilahi tu bisimilahi wulumusonin kalo labɔtɔ i y'a mɛn bolo fila da n kɔ kuma ninnu ka gɛlɛn dɔɔnin kabini wulucɛw y'a ye u ma se ka sigi u ma se ka jɔ u ma se ka da u dajiw bɔra nɔfɛ nunjiw bɔra nɔfɛ jujuw sɔrɔ sɔrɔ la ne ko ala ne ko a kira bamakɔ cɛ i bɛ yɔrɔ min na quoi bamakɔ cɛ ani bamakɔ muso ni ne karisa bɔra n'u ɲɛ dara ne karisa kan olu kana se ka sigi kana se ka jɔ kana se ka da dajiw ka bɔ nunjiw ka bɔ i y'a dɔn nin ka gɛlɛn dɔɔnin i b'a ta i b'a ta ka segin siɲɛ wolonwula tulu la situlunin na quoi i b'a tigɛ dɔrɔn i b'a jɔsi tigɛ kɔnɔ i b'a mun ɲɛ la o dan ye tile kelen ye quoi o dugujɛ n'i b'a fɛ ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ a la i bɛ segin a kan mais ya ni ala y'a ni to an na fiyewu n'a ma ni minɛ an na ya don nataw la an bɛ se nin fana ma n'o de fɔ n ko baara de daminɛra de n'ala n'a kira sɔn an tɛ sigi bilen an tɛ jɔ bilen wa an tɛna ɲinɛ tugun an bɛ bɔ yan sisan an bɛ taa an bolo bila dɔ la ala ala n'a kira sɔnna a bɛ diya n ye an balimakɛ bɔra ka kuma woro dɔ kan tasuma jeni i m'a faamuya mais a fura teri e bɛ antibiotique yɛrɛ e b'a dɔn e' ye woro de c'est pourquoi hali ni wulu y'i kin sisan woro de b'a baga bɛɛ faga a kɔrɔ n'i ka sogo tobi k'a mɔ i ka woro k'a la wulu t'a dun diɲɛ na a t'a dun sogo ka di wulu yɛrɛ mais a tobi ka woro ɲimi ka k'a la a t'a dun donc ni tasuma bɔnna i kan sa antibiotique de don ni tasuma bɔnna jikalan ou bien fɛn dɔ bɔnna i kan sa i fari bɛɛ minɛ i bɛ woro de ɲimi dɔrɔn k'a tutu a la quoi a ji n'a ɲaga bɛɛ o fana tɛ kɛ joli ye bilen a bɛ da o yɔrɔ la kabako bɛ woro la ni ala sɔnna don dɔ la an bɛna se o bɛɛ ma ya ni ala sɔnna an bɛ ka taa de kɛra ni ala sɔnna ayiwa a bɛ diya n ye kosɛbɛ ka foli di lamɛnbaa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna an bɛ bi sa inshallah labɛn kuraw bɛ sen na i n'a fɔ u bɔra ka fɛn caman laɲini kɛ An y'a mɛn nka fɛn fɛn o fɛn fɔra nin u sɔgɔlen ka to arajo sigida kunkan na fo ka taa se sini sɔgɔma Daniel kulubali bɛna se yan fɛn ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ a bolo sinon sɛbɛn ni nasi min filɛ n bolo yan ne m'a fɔ i ye ko nin bɛ dɔ kɛ mandiya la i y'a fɔ n m'a fɔ ko n'i y'a mun ya ko ni bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ b'i kanu bon nin bɛɛ b'a la mais a t'an bali ka fayida fana d'u ma n'ala sɔnna an b'a dilan de ka na n'a ye voilà sinon nin minnu ye sagamuso jɛmannin kɔɲɔ fɔlɔ nɔnɔ k'a la ou bien a ye misimuso jɛman piyepiye nɔnɔ k'a la a fɔra ye k'a ka to ka dɔ mɔ a la i y'a fɔra ko n'i b'o de mun ni bɛ fɛn fɛn na dugukolo kɔ kan a bɛɛ b'i kanu ne y'a fɔ k'a ka mandiya dɔ di ne ma e ta ka ta n'a tɛmɛna nin a bɛ kɛ baara ye a la ne ta tɛmɛna ale fana k'a dama tɛmɛ kojugu balawu de b'a kɔfɛ Ɔ mais ne t'a to yen o, ni maaw tun bɛ ka n bugɔ carré kɔnɔ, a ye dɔɔnin di yan n ko mun fana na kɛra sisan, ni Ala n'a kira sɔnna an bɛna bɔ yan sisan an bɛ don baaraw kɔnɔ, ɔnhɔn, e yɛrɛ kelen tɛ bilen i n'i kanubaga bɛɛ bɛna dɔ bɛɛ bɛna dɔ sɔrɔ e nu ma, ɔhɔ, ni Ala sɔnna, ayi, a tɛ dan e kelen ma dɛ, a diyara n ye, awɔ, Jalo, ni Ala sɔnna Samake, anba